mgbe omenala dị ile ajọ ife a na-emerụ ndị Igbo Igbo a na-anwụrụ ọnwụ ike ife dịka asị nwatakịrị mere 12 days a na-anwụrụ anwụ n'ala Igbo wee ruo mgbe ndị missionaries ji wee bịa
Ọhaneze ndị ọma na-ekiri ihe onyonyo a, daalụnụ hinne. Ọ bụ nwanne unu nwaanyị. Adamazi Chomzi, mm, the only girl wey like local things. Hey. So guys, anọkwa m live and direct na Igbariam. Hmm. Igbariam na-ewu ewu na Anambra steeti. Hmm. Ebe a ka m nọ. N'obi mmiri enwe iro. Hmm. Dịka unu na-anụ, ama m na ọtụtụ n'ime unu ma onye a na-akpọ mmiri enwe iro. nnukwu mmadụ ọ wụkwa obere mmadụ ee. so ụbọchị nke taata ama m na ọtụtụ n'ime unu ajụ m ajụjụ i- na ihe gbasatara omenala Igbo ọ na-eme m postuo ihe some ya abịa na my DM sị m Chọmzi ihe nke ị postu na anyị aghọtacha kọwara anyị ọtụtụ n'ime unu ka m gwakwara okay na nsogbu adị na m ga-aza unu ajụjụ ahụ so n'ụbọchị nke taata m sị ka m bịa na nke mmiri enwe iro maka na ọ bụ onye omenala mm? ọ ọ maara omenala nke ọ- nke ọma ihe ọbụla ị marọ bịa jụọ ya ọ ya-akọwara gị nke wụkwa real ọ wụkwa ihe ahụ so ụbọchị nke taata just geenụ ntị ka unu ghọta ihe ọ ya-akụziri anyị mm? ọ bụ si n'ọnụ m ka unu ga-anụ unu ga-anụ n'ọnụ ya Daalụnụ hinne. Dịka unu na-ekirikwa vidio a, biko na-atụsara m vidio a, share nụ this video biko ka ndị na-amarọkwa ihe gbasatara omenala Igbo mụtakwa ihe na this video. Daalụnụ hinne. Biko, achọtụ m ka ị gwatụ ụmụ ndị na-ekiri vidio m a okwu, ka ị kọwaa onye ị bụ ka a marakwuo gị.
Ọ dị mma. Ọhaneze ndị Igbo, ekene m unu. Ndị Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekenekwa m unu onye na-anụ onu ya bụ onye na a na-akpọ mmiri enwe ilo mmiri enwe ilo onye Okalakwu Igbariam mmiri enwe ilo eze nwaanyị nsọbalị onye kwuru na ya nọ na buusu sị na ife o ji bụrụ onye anyụcha nsị nye kpobudi ya aja bụ na ọ da abịa arụ ife mmadụ awọ ife onye ọzọ ọ ka nkịta sị na ife nye ji bụrụ onye na-anyụ mamịrị nye konie ovu ọkpa enu Awụ ya. bụ na a na-ekwu na nkịta adalụ ibi Ai. o wee sị ka nya gọọlụ ụmụnne ya agụgọ ibi gọọlụ onwe ya agụgọ ibi na ije ngala dị ya n'arụ na ọ bụrọ ibi ka anyada ekenekwa m unu nnọọ Daalụ ihe nne. nnọọ Daalụ ihe. Nna anyị ukwu daalụ ihe nne maka ịkọwa onye ị bụ daalụ ihe nne. Obi bụ m sọsọ aṅụrị maka ịnabatara m. mm. Dịka m na-ekiri gị na em, ma na Facebook ma na YouTube ma TikTok asị m hey ọkwa obere mmadụ ka ị bụ ndaakwa ebe ị ga-anabatakwa mana nke tata m bịara ee eh, hmm, amakwa m in fact ị wụ ezigbo mmadụ biko ee eh, nna anyị ukwu ewekwana iwe e nwere ajụjụ ndị m chọrọ ịjụtasị gị na ihe gbasatara omenala Igbo ka ndị na-amarọ were mụtakwa hmm, maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ikwukwa na omenala Igbo echekwa na ihe ọjọọ mana ha na-aghọtahie ya. ọtụtụ n'ime anyị bukwa chọọchị n'isi ọ ya na-eme ịfụkwa na onye na-ekpe ekpere maybe wite ọjị ma ọ bụ nzu nzu ndị a asị na ee na onye a agwọgo ajọ ọgwụ na ọ meego nke a na-asị ya mba na ọ wụghị otu a ka ọ dị na ọ ịjụ ajụjụ wee mụta ihe na-amarọ Um, ajụjụ m chọkwara ịjụ gị hiri nne mana ka anyị bidogodi n'otu nna anyị ukwu biko achọrọ m ee ka ị kọwatụrụ m ihe wu omenala a. omenala a na-anụ ebe niile ka ndị mmadụ wee marakwana ihe wu omenala ka hapụ ịna-eche na omenala wụ ihe ọjọọ biko ọ dị mma Em, igbo bụ igbo ekene m unu ndị be anyị sị na ive nna m gwara m ka m na-eji wee ṅụọ iyi maka na ọ bụ na m ejiri ive nna m gwara m wee ṅụọ iyi o wee gbuwe m ma na ọ nna m na-egbu m ọ bụ na m ewere ive nna m gwara m wee dị ndụ ma na ọ nna m debere m ndụ omenala bụ ive anyị pụtara ụwa wee kwuda omenala ka ndị nna nna anyị va ji wee dị ebube omenala ka ndị nna nna anyị va ji wee mụta anyị o nwerọ ka ị ya-eji wee kwuwe okwu igbo sị ka ị separetịa igbo na omenala ọ dịrọ possible maka na anyị na-elive by nature and the nature is tradition nature bụ omenala ọ bụrụ na ị sị na agaghị emezi omenala ma na ive gaala gị bụ ịnwụrụ maka ive na gbasara anyị bụ omenala site n'ava anyị na-aza omenala maka na ọ na omenala ndị gboo bụ ive nyere anyị ya site na nri anyị na-eri nri omenala ma onugbu ma ọha ma egusi bụ ajụjụ ka ajụbali na omenala wee jụpụta ma na ọ da egbu mmadụ wee siri ya wee liwe wee site na otu anyị si ekpelu chukwu bụ na ụfọdụ bịaziri tata sị na ba ama emezi ya omenala abụrọ ajọ ive Okay. ife niile gbasara igbo bụ omenala dịka otu m si wee kwu na mbụ Um, nne ekene m gị rinne nke izi bụ na eh, m ma-agba gị ume m ma-asị gị jide ka i ji jisie ike Daalụ nne. na ndị be anyị sị na onye ị na-ekwulu ya ekwulu gị onye na-ekwukwe gị ka ị ya ekwulu onye kwuulu omenala ka omenala na-ekwulu ee ụmụnne m ndị na-ege ntị omenala Igbo abụrọ ajọ ive maka na ive nna m gwara m bụ eziokwu ma nke onye ọzọ gwara m bụ okwu asị ndị nna nna anyị ba bụ omenala ka ba ji wee dị ogologo ndụ omenala ka ba ji wee bike nka omenala ka ba ji wee mụta nwa wee mụta anyị omenala ka eji wee zọta ana anyị dị iche iche n'obodo dị iche iche omenala ka obodo anyị ji wee na-aza ava dị iche iche dịka obodo m bụ Igbariam o nwerọ ka ị ga-eji wee kọba akụkọ Igbariam wee sị ka i wepụ omenala na ya omenala abụrọ ajọ ive mana ndị kpọrọ anyị asị batara wee gwaba anyị sị anyị na omenala bụ ajọ ive wechalụ ụmụ ive na-adịrọ na omenala gbakwụyala omenala sị na ha niile bụ omenala mana o nwere ive a na-eli n'anụ nwee ive a na-ada eli n'anụ o nwere ive a na-ewepụ n'anụ wee libe anụ ka anụ wee tọọ ụtọ omenala Igbo bụ a sị gị ngị kwuve maka ya i kwuve otu anyị si ekpelu Chukwu kwuve otu anyị si agụ ava kwuve otu anyị si anụ nwaanyị otu anyị si anụ di kwuo otu anyị si amụta nwa mbọsị bụrụ gboo kwuo otu anyị si azọ ndụ kwuo otu anyị si eme entertainment and every other thing ba niile bụ omenala anyị o nwerọ ajọ ife dị na ya onye ọbụla jisie ike ka o jee gaa jụọ omenala ndị gboo na-eme na bebe na abụrọzi nke agbala ọhụụ na asị na ọ na-abụ alụ gbaa arọ akpọva ya omenala maka na ọ nwegachara ụmụ ive ejetere eje mụta n'aka ndị kpọrọ anyị asị tikọnye na omenala anyị sị na omenala ka ọ bụ ma va niile abụrọ omenala mbọsị bụlụ gboo mgbe omenala dị ile ajọ ive a na-emerọ ndị Igbo Igbo a na-anwụrọ ọnwụ ike ive dịka asị nwatakịrị mere 12 days a na-anwụrọ anwụ n'ala Igbo wee ruo mgbe ndị missionaries ji wee bịa cord adị eke nwa n'afọ asị na nwaanyị dị ime na cord kere ya n'afọ ọ maka na anyị na-eme omenala mgbe ahụ ya mere na cord adị eke nwa n'afọ o nwerọ ive mekọtara ị nụ ka nwaanyị mụọ nwa na operation ọ maka na anyị na-eme omenala mgbe ahụ ya mere na o nwerọ nwaanyị a na-awa afọ ekupụta nwa o nwerọ ive mekọtara na asị na okolobịa maọbụ agbọghọbịa nwụrụ anwụ n'ala Igbo ọ maka na anyị na-eme omenala mgbe ahụ mgbe ahụ a na-etolu ọnwụ etolu mgbe ahụ mmadụ na-adị ndụ hụ ụmụ ụmụ ya bụrụ great grandfather ma ọ great grandmother o nwe ndị na-adị ndụ hụ their fourth generation nwa gị nwa ada gị nwaanyị anụa di mụta nwa nwa ada gị anụa di mụta nwa n'anya gị ị ka dị ndụ ọ na-eme mgbe ahụ mana kịta ive niile a na-aya takọana mgbe ahụ anyị adịghị ekwu arọ n'ọnụ anyị na-adị mana ọ bụrụ ka elova arọ anyị na-adị na anyị na-elu 200 and something years maka na mgbe a na-ekwu ive a na mmadụ ga-akagide nka a na-agba onye ahụ n'anwụ anwụ ụtụtụ pụta ebupụta onye ahụ n'ilo ka ọ nyala anwụ maka na onye ahụ ama esinwuzi n'ime ụlọ ya wee pụta ilo maka na nka emego ya ọ ma apụtanwu ọ ma aganwuzi ije ụfọdụ ka nka na-ekpu isi onye ahụ kagide nka o nwere oge oge elu o kpuo isi ọ ma adịzi na-afụ ụzọ ụfọdụ ka nka na-akụ ngụlọ ụfọdụ ka nka na-emebe bụ emebe ka ụmụaka Onye mere onye ahụ ga-akagide nka kagide nka kagide nka ọ na-emezi ka ụmụazị agba ya nkịtị ọ nyụa nsị o tinye ya aka na-eme ive ụmụazị na-eme agba ya nkịtị o tinye aka n'ọkụ ihe ya- mgbe gboo mgbe enu bụ ana ọsa mgbe anyị na-eme omenala ị na-enene papa anya ị na-afụ ụmụ ụmụ ụmụ ịfụ papa ịbụ mgbe ahụ ịfụ mmadụ ga-akagide nka anya ewocha ogugu anya ewocha ogugu ntie nụnwa abakwana n'ime ị na-afụ bonu dị ya n'arụ akpa aka ya nụnwa akụpụ akụpụ ị na-afụ ọkpụkpụ fụ ọkpụkpụ ya ọ dịrị akpa aka na-akụgharị akụgharị ịfụ na ọka gị ezigbo nka bụ papa ịfụ na mama aka gị ezigbo nka ụmụ ụmụ ya na-ede lululululululululu ụmụ ụmụ ụmụ ya akarịa ya ga-eji wee malụ omenala anyị mbọsị gburugbo ogwedịgo megadenu ka okolobịa nwụrụ okolobịa ọbụna nwụrụnụ bụ nya mere ife gbuli ya ọ nya ka eji wee gwa gị na mgbe gboo na okolobịa nwụrụ etufuo nya n'ajọ ọfịa ma ọ bụ na agba afa gbasị afa ọ bụ na ọ nya gburu onwe ya eburu nya bụ okolobịa tufuo n'ajọ ọfịa ọ bụ na nwatakịrị anwụrụ eburu nya bụ nwata tụfuo n'ajọ ọfịa ma ọ bụ na agbacha afa ọ bụ na nwata gburu onwe ya ya ma na ntụfu ka a ga-etufu ya maka na anyị adịrọ anwụ ọnwụ ike mbọsị gburugbo mgbe anyị na-eme omenala na ọ nya bụ omenala anyị omenala anyị bụ otu anyị si agọ alụsị otu anyị si agọ chi anyị otu anyị si agọ ndị ichie otu anyị si agọ eh, ndị mmiri omenala anyị nwatakịrị ada apụ ala mgbe anyị na-eme omenanị maka na nwaanyị ga-adị gboo amala ife chelie n'iru chụbalị aja ndị ọgbọ na uke chụbalị aja ndị otu chụbalị aja ndị ọgbanje chụbalị aja ndị mmiri maka na ụmụ ife a niile anyị na-eme gị anyị na-emebele nya bụ ife na-ebutalụ nwa agbọghọbịa nọkata o tipu ala maọbụ nwa okorobịa nọkata o tipu ala onye na-ayị ala mgbe mgbe gboo bụ onye nwere ife o mere maọbụ onye uke na-eso ezinụlọ ya ikezi ọ bụ na o gburu mmadụ ikezi ọ bụ na onye dinara nwanne ya ikezi ọ bụ na onye lalụ nne ya ikezi ọ bụ na onye lalụ nwa ya ikezi ọ bụ na onye zuru ori n'alụsị ikezi ọ bụ na onye gburu mmadụ wee bịa ụwa ọzọ o bido o bido mgbe ahụ ịba ala ịghọtago mm. otu nụnwa ka ọ dị mgbe ahụ anyị na-eme omenala so ife ndị a ka m ma akọwalị gị maka omenala ka ọ bịa m n'ọfụ i nwezi ajụjụ ọzọ ka ị jụọ ekene m gị
okay nna anyị ukwu daarụ hinne maka nkọwa gị n'ihe gbasatara omenala hmm. amụtakwara m ezigbote ihe o mana o nwere ajụjụ m chọkwara ịjụ gị na ihe ndị ị kọwara na